Táim ag rá go b'é an bhliain gur chaith mé i dTeach na Gaeilge an bliain is fearr a bhí agam. D'fhás mé mar dhuine go pearsanta. Thug an taithí an-chuid muiníne domsa. D'fhoghlaim mé conas plé le gach éinne eile toisc go raibh mé i gcónaí ag plé le daoine, conas imeachtaí a eagrú, conas rudaí a dhéanamh i UCD agus anois agus mé ag obair mar dhochtúir, Tá an scéal sin chomh tábhachtach dom. Agus na daoine atá ar chomhintinn, bíonn siad ag oibriú agus ag comhoibriú agus ag roinnt smaointí le chéile. Bhí an teach lán le craic chuile oíche. Ní raibh a fhios agat cad a mbeadh ar siúl gach seachtain. Bhí cairde agat chun gearán a dhéanamh faoin lá nó chun caint faoin lá. Bhí imeachtaí ar siúl chuile oíche so bhí tú gnóthach ach ag an am céanna bhí na himeachtaí a bhí tú ag déanamh, bhí siad an-bríomhar. Bhí béim curtha ar chomhoibriú agus cairdeas. Ní hé go raibh béim curtha ar na focail sin ach trí gach uile rud a dheineamar bhí foireann i gceist, bhí teaghlach i gceist, clann a bhí ann dáiríre. Thug sé seans dom bualadh le muintir Gaeltachta, muintir a raibh Gaeilge acu agus a bhí ag caint. Gaeilge an t-am ar fad, lasmuigh de mo chlann féin agus mo chuid cairde. Tá sé suimiúil mar bíonn daoine le canúintí éagsúla, ní raibh cur amach agamsa ar canúint na Mumhan go dtí go dtáinig mé go Baile Átha Cliath agus bhí an-chuid rudaí greannmhara faoi sin agus ag iarraidh daoine a thuiscint freisin ar fad. Bheadh tú ag éisteacht le Gaeilge ó áiteanna éagsúla agus anois tá taithí agam ar gach aon saghas Gaelainn agus tá tionchar aige sin gan amhras ar do chuid Gaelainne féin agus tá tuiscint níos mó agam ar na daoine ó na háiteanna éagsúla ar fud na tíre. Bhaineas an-sult as, ach ag an am céanna, d'fhoghlaim mé an-chuid rudaí. Na rudaí a thug mé ó Teach na Gaeilge ná an taithí ag obair le foireann láidir agus le foireann maith. scileanna cumarsáide, conas a eagraíonn tú rudaí, conas a dhéanann tú ullmhúchán ar rudaí. scileanna ar nós scileanna craoltóireachta. D'fhoghlaim mé sa módúl a d'eagraigh muintir na scéime agus Gaelchultúr dúinn. An rud éagsúil atá ann faoi Theach na Gaeilge ná sula mbogann tú isteach san árasán tá deireadh seachtaine traenála ann, rud atá chomh tábhachtach agus cabhraíonn an struchtúr sin go mór leis an bhliain os do chomhair, cuireann tú aithne ar gach éinne eile agus sin rud nach bhfaighidh tú le teach ar bith eile. Bhí sé ar intinn agam, is dócha, Gaeilge a choimeád i mo shaol, bhí mé in ann é sin a thabhairt liom.

Bhuaileamar le le cúigear atá ina gcónaí i dTeach na Gàidhlig. Tá an-chuid cosúlachtaí idir an Ghàidhlig agus idir an Ghaeilge agus bhí sé ar fheabhas nasc a dhéanamh leo agus ár dtaithí féin a roinnt leo agus a smaointe a roinnt leo. Seasann focal amháin amach.
Seisiún. Ní raibh teilifís ar bith againn sa teach ach ní rabhamar riamh buartha faoi toisc go raibh ceol beo agus comhrá breá agus daoine ag canadh agus ag cócaireacht agus gach rud san áras gach uile lá, ní raibh gá leis riamh. Thaitin Teach na Gaeilge go mór liom toisc go raibh rudaí i gcónaí ag tarlúint. ceol a bhí ar siúl, an Ghaeilge a bhí á labhairt eadrainn. An rud is fearr domsa ná gur baile ó bhaile a bhí ann agus gur dheineas cairde iontacha. Tar éis na bliana seo smaoiním ar an Ghaeilge mar mar theanga, toisc gur teanga í agus cónaíomar trí Ghaeilge. Ceapaim go bhfuil sé an-tábhachtach go dtuigeann daoine nach ábhar í an Ghaeilge ach is teanga í. Bhí an bhliain is fearr de mo shaol agam go dtí seo i dTeach na Gaeilge.
Is dócha gurb í an fealsúnacht taobh thiar de Teach na Gaeilge ná go bhfuil an Ghaeilge beo.